Fáilte romhaibh a lucht féachana ar fud na cruinne chuig ár gceiliúradh speisialta ar Oíche Nollag na mBan. Is mise Máirín Uí Chéide anseo i mBoston Mheiriceá. agus i mo theannta tá scoth na n-amhránaithe, na bhfilí, na n-aithriseoirí, na gceoltóirí agus lucht lúibín. Chun ardú spioraid a thabhairt dhúinn agus greim docht daingean a choinneáil ar an traidisiún sin a bhí ag mná leis na cianta, nuair a d'fhágadar ina ndiaidh imní agus buairt na seanbhliana agus shiúladar go dóchasach isteach san athbhliain. I mo theannta tá Deirdre agus Caoilfhionn Ní Dhonnacha, Máire Ní Choilm, Áine Ní Ghlinn, Róise Nic Corraidh, Áine Durkin, Máirín Ní Chéileachair, Bláithín Mhic Cána, Réaltán Ní Leannáin, Nell Ní Chróinín, Siobhán Ní Mhuineacháin, Róisín Sheehy, agus Máire Jimmy Rinn. Mar sin, suígí siar agus cloisfidh sibh togha agus rogha an cheoil, na ndán agus na lúibín anocht.

Cad é mar atá sibh uilig? Tá súil agam go bhfuil na mná uilig go léir amuigh ansin ag baint sult iontach as Lá Nollag na mBan agus go bhfuil siad ina luí siar ag ligean scríste i ndiaidh Nollag mhór fhada dhraoithe agus go bhfuil na fir go léir i mbun oibre inniu. Tá mise ag gabháil a cheol amhrán grá daoibh, Is Fada ó bhaile agus seo amhrán a d'fhoghlaim mé ó cheirnín Lillis Uí Laoire, Bláth Gach Géag Dá dTig agus tá leagan breá den amhrán i dToraigh chomh maith, An Choiscreach, ach tá mise ag gabháil a cheol leagan Ghaoth Dobhair daoibh.

Anois, tá súil agam gur bhain sibh sult as sin agus tá súil agam go raibh Nollaig mhór mhaith agaibh agus guím gach rath oraibh sa bhliain úr atá amach romhainn agus go mbeimid uilig go léir slán agus sábháilte agus go mbeimid ábalta a bheith ag ceol ag ceolchoirmeacha agus ag bualadh le daoine agus a bheith ag ceol agus ag gáirí agus ag comhrá le chéile gan mhoill. Slán agus beannacht.

ar mo dhá ghlúin ag impí ar liodán fada naomh geanmnaíocht nár thuigeas a bhronnadh orm. A bhanríon na n-aingeal, guí orainn, a bhanríon na naomh, guí orainn, a mhaighdean na maighdean nár truaillíodh riamh, guí orainn. Réalt na Maidine, Geata na bhFlaitheas, Cúis ár nÁthais, Banríon na Mairtíreach, Banríon na nAingeal, Banríon na Naomh Uile, Banríon na Geanmnaíochta. Oíche i ndiaidh oíche. Bliain i ndiaidh bliana. Glúin i ndiaidh glúine. ag síor-impí is ag guí, muid ag ceapadh go raibh siadsan ag guí is ag síorghuí orainne. Níor thuig mé, áfach, nárbh iadsan na mairtírigh, nárbh iadsan cúis ár n-áthais, ach gur sibhse na banríonacha, sibhse a réaltaí na gcoiscíní, sibhse a bhain na driseacha, sibhse a ghlan an bóthar romhainn.

Turas na Saoithe. Bhí triúr againn ann. Triúr ban. Is níor chuireamarna aon am amú ag leanúint réalta sa spéir ná ag diúltú treoracha a iarraidh go Beithil. Ní raibh léarscáileanna ann an uair sin ach bhíomar tar éis stopadh 20 uair chun a chinntiú go rabhamar ar an mbóthar ceart. rud a chinntigh go rabhamar in am, go maith in am, theastaigh uainn a bheith rompu nuair a shiúlfaidís isteach. Mná feasa a bhí ionainn, ar ndóigh, agus fios maith againne go raibh an leanbh seo le teacht is cérbh é is nach mbeadh aon áit don bhreith seachas stábla ar chúl an tí. Bhí na comharthaí léite agus léite go maith againn is dá bharr sin chuireamar chun oibre láithreach. Chóiríomar leaba thuí don mháthair is líonamar an mainséar le tuí ghlan úr. Rinneamar scuaibín is ghlanamar gach cúinne. Cé bheadh ag iarraidh leanbh a thabhairt ar an saol is bréantas cac bó ar fud na háite? Ó, nach iadsan a bhí sásta nuair a chonaic siad go raibh an stábla glanta suas rompu. Ba bhean ghlúine mé féin, is fad a bhíos-sa ag cabhrú le teacht an linbh, bhí mo chomrádaithe ag obair leo go dian, scéal curtha chuig aoirí ar an gcnoc le go mbéarfaidís leo uan a dhéanfadh pluid ola don bháibín chomh maith le béile don lánúin. Na bronntanais a thugamar linn á n-oscailt ag an tríú bean, bindealáin le filleadh thart ar an leanbh is beart beag ceirteacha a dhéanfadh clúidíní. A luaithe is a bhí an bhreith thart, do ghlanamar suas is bhailíomar linn as an tslí, ní bheadh a fhios ag éinne go rabhamar ann. Leathbhealach abhaile tríd an ngaineamhleach chonaiceamar triúr eile. Ríthe de réir na gclócaí is na gcorónacha is iad ag argóint faoi cé acu réalta ba lonnairí. Tá sibh ródhéanach, a dúramar leo, agus bhí, an bhreith thart is gach rud déanta. Níor thóg siad aon cheann dúinn, a súile i dtreo na spéire.

Nollaig na mBan 2021 Sé bhur mbeatha a mhná atá lán agus b'fhéidir dallta go raibh an fíon libh. Is beannaithe sibh idir mná agus is beannaithe toradh bhur ngloiní folmha. A mhná uaisle, máithreacha béithe, Guím mo bheannacht oraibh. Sláinte agus fair play. Seo dán a scríobh mé duitse, Doireann Ní Ghríofa. Mo bhuíochas leat as an leabhar iontach sin A Ghost in the Throat a scríobh tú. Seo dán go Eibhlín Ní Chonaire. Sé tideal an dáin seo ná Tippex. Fadó, fadó, fadó. Bhí tuirne téacsach ag sníomh agus ag casadh ag leanacht pátrún ina raibh paisean agus faisean faoi údarás uilíoch na n-údar fireann, an téacs baineann i bhfalach i bhfocla na bhfear. I saol an lae inniu tá mise ag tochras ar mo cheirtlín féin is tá tippex a'msa anois. gus cuirfidh mise mo théacs sa gcomhthéacs ceart. téacs baineann atá anseo. Bail ó Dhia oraibh go léir Lá Nollag Beag 2021. Tá súil agam go mbeidh cúrsaí ag dul i bhfeabhas amach anseo. Tá an-áthas orm a bheith anseo agus. Casfaidh mé roinnt véarsaí de 'Fiach an Mhada Rua'. Fuaireas é ar dtúis ó Lena Bean Uí Shé anseo i gCorcaigh agus tá 'fhios agam go mbíodh sé ag Seán Ó Síocháin ó Chill na Martra chomh maith. Baineann sé le mór-uaisle na Mumhan ag 'Fiach an Mhada Rua' agus an rud neachoitianta ná ní luaitear aon naimhdeas ina dtreo i ndáiríre Luaitear móruaisle Chorcaí agus móruaisle Phort Láirge agus luaitear Luimneach chomh maith. Chuireadar i dtalamh é i mBarra Shliabh Luachra agus tharla na heachtraí go léir Lá Nollag Beag. Bainfidh mé triail as mar sin.

Nuair a chuamar ar an dtalamh bhí i mbarra Claise Móire, d'iompaigh sé ar an gcaladh mar ar stadadar na huaisle. Ar a chasadh chuaigh sa bhfarraige bhí na gadhair ag teacht suas leis is teailí hó ag cnáid is é ag snámh tríd an mórmhuir

Créatúr bocht meastú bhfuil sé sin ceart Dhá chur faoi bhrú meastú ndéanfaidh sé beart Cheapann sé dá mbeadh sé ceart agus cóir Bheadh bonn agus teastas ag chuile imreoir Seo daingean na sí, tá an chraobh tagtha Cúigear lá déag ag bualadh a chéile Coinnígí leis go mbeidh sibhse spíonta 'S beidh oíche go maidin 's an cupán a'inn líonta. Ná habair gur síochánaí tusa, a Bhríd. Bhuel, éirigh agus imigh 's ná suíodh tú síos, Mar creidimse i ngnóchaint is cuma cén praghas, Cibé galar 'tá ort, sí an troid í an leigheas. Ó, stop do chuid pleidhcíochta 's bíodh agat ciall, Níl ann ach cluife, ní fiú bheith 'gul i mbaol, Níl siad sna Fianna 's níl a'd Fionn Mac Cumhail. Ach san ól is sa gceiliúradh tá a'd an dúil seo daingean na sí an chraobh Teachaidh cúigear leath déag ag bualadh a chéile Coinnigí leis go mbeidh sibhse spíonta 'S beidh oíche go maidin 's an cupán a'inn líonta Mícheart aríst Mar is gnáth, is cath é gach cluife agus seod é an fáth. Sé an liathróid an t-arm le do námhaid a shá, 'S tá uaisleacht i ngnóchaint nuair a chroitheann muid láimh. Bhuel, ní hin an chaoi a bhfuil mé ag tóigeáil mo pháiste, Le béim ar dhrochchaint ó bhitseach cráite, bí mar bhall den fhoireann is bíodh agat spraoi, ba mhall an t-an óige insint agus sí seo daingean anois í tá an chraobh tagthaí cúigear lá déag ag bualadh Chiarraí. Coinnígí leis go mbeidh sibhse spíonta 's beidh oíche go maidin 's an cupán lán líonta a Bhríd a chara stop an cur i gcéill Mar an gcéad litir nó seo spin ar an scéal 's mó suim ag do mhac i mbarriallacha a bhróig Ná pointe a fháil le cois dheis nó ciotóg. B'fhearr liom i bhfad a bheith ag ceangal a bhróig Ná líonta go smut ag testosterone Tá na ráflaí ar fad cloiste ag na cur dona le mó Is mó seans go raibh asma ar an rothaí Chris Froome seo daingean anois í tá an chraobh tagthaí cúigear le déag ag bualadh Chiarraí. Coinnígí leis go mbeidh sibhse spíonta 's beidh oíche go maidin 's an cupán lán líonta Ó ráflaí faoi dhrugaí, ó muise ná bac, Ag cinntiú nach mbeadh aon mhilleán ar do mhac.

Céard a dhéanfadh an cat ach an luch a mharú. Bhuel, bhí deacrachtaí aige ina chúl báire cinnte, ach anois mar lánchúlaí bíonn a fhreasúra sínte. Ag staidéar ar McGregor agus ar Jiu-Jitsu. Dar anois an Matt Donaghy léinte sa brú. Seo daingean anois í, tá an chraobh tagthaí, cúigear le déag ag bualadh Chiarraí. Coinnígí leis go mbeidh sibhse spíonta, 's beidh oíche go maidin 's an cupán lán líonta? Ceapann Sidis gur cheart é a shuí síos 'gus athmhíniú a dhéanamh ar na rialacha. Dúradh ciceáil an liathróid 's tá sé ina Bhruce Lee! Anois tá an créatúr bocht fágthaí gan a mhagairlí! Ansin a bhí caoineadh scréachaíl tá sé sínte, gheofadh sé gradam don aisteoireacht cinnte. Shíl mé nach bhfeicfinn é sin go deo, aisteoireacht ní b'fhearr ná Ray agus Joe. Seo daingean anois í, tá an chraobh tagthaí, cúigear le déag ag bualadh Chiarraí. Coinnígí leis go mbeidh sibhse spíonta, 's beidh oíche go maidin 's an cupán lán líonta. Chuaigh mé chugaibhse ag cuartú comhairle.

Bhuel, ní aontaím leis sin, bheith ag scríobh litreacha b'fhearr liom i bhfad, bheith seasta síníl mo botún amháin eile ón bhfear sin sa lár, 's beidh garda uaidh ón mbosca go sroiche sé a charr. Bhí mise mar sin, ach cuireadh orm cosc Is dúradh liom gur binn béal ina thost, ní fhaca mé an cluiche le seacht seachtainí ach ó rinne mé an cúrsa do mo Dhaid níos iomairí. Seo againn anois í tá an chraobh tagthaí, cúigear le déag ag Baile Átha Lí. Coinnígí leis go mbeidh sibhse spíonta 's beidh oíche go maidin 's an cupán líonta. Chuaigh Margot Delle ag cuartú comhairle le Joe Brolly ar an bhfoireann is ainmhithe chun bua. Saineolaí peile sa giota an chéim. Raibh sé cinnte ar mo thuiscint ag argóint leis féin. É sin Faratelli leis na spéacláirí, bhíodh strainc air sa mbás do na peileadóirí. Slán leis an féinmhuinín mar ní inseodh sé an bhréag.

Bainisteoir maith, tá muid in ann! Litrimark Áine i gceannas, ní fhágtar tada ar lár 's ag an bhfoireann sin Áine bheas an ceol is fearr! Seo againn anois í, tá an chraobh tagthaí cúigear leath déag ag Baile Átha Lí Coinnígí leis go mbeidh sibhse spíonta 's beidh oíche go maidin 's an cupán líonta! Dia dhaoibh a chairde agus Nollaig na mBan shona dhaoibh. Is mise Bláithín Mhic Cana agus táim ag teacht chugaibh ó Chrois Mhic Lionnáin in Ard Mhacha Theas in Oirialla agus tá sé mar onóir domh a bheith libh anocht fá choinne an oíche mhór cheiliúrtha seo. Trua nach bhfuil muid ábalta a bheith amuigh ag ceiliúradh mar is ceart ar Nollaig na mBan ach, Tá seo ina smaoineamh álainn agus táim ag dúil go mór le hamharc ar an chlár iomlán. Agus tá mise ag gabháil amhrán beag baoideach a dhéanamh anocht daoibh amhrán as an cheantar seo. Duine ar bith a bhfuil aithne acu ormsa, beidh fhios agaibh go bhfuil mé iontach bródúil as traidisiún amhránaíochta mo cheantair féin anseo in Oirialla agus go mbím ag déanamh iarracht um an oidhreacht sin, cineál, a ghlacadh ar aghaidh fríd teagasc agus fríd mo chuid amhránaíocht féin. um Dar ndóigh, ba áit mhór le rá um Oirialla agus Ard Mhacha Theas i ré na bhfilí nuair a bhí daoine ar nós Peadar Ó Doirnín agus Art Mac Cumhaigh ag scríobh na hamhráin mór a san ochtú haois déag agus ansin i ndiaidh an ré sin tháinig na hamhráin sin agus go leor leor amhráin fríd, fríd na ndaoine féin anseo sa cheantar agus mhair siad agus ansin in san glúin is déanaí tháinig siad chugainn mar chineál glúin úr foghlaimeoirí fríd obair mhór Phádraigín Ní Uallacháin agus is as Pádraigín a fuair mise formhór de mo chuid amhráin agus an ceann seo san áireamh. So, seo An Cúileann Donn agus roghnaigh mé an t-amhrán de bhrí go bhfuil cineál scéal girl power bainte leis. Comhrá atá ann in san amhrán idir athair agus níon agus an athair ag rá leis an níon a. Cé hiad na daoine nach bhfuil cead aici pósadh nó cé hiad na daoine le ceird faoi leith nach bhfuil cead aici pósadh agus a achan uair tháinig an níon ar ais ag rá pósfaidh mise cibé duine is maith liom agus mar a ba chóir so seo An Cúileann Donn.

Hi for the cool and done I'm sure she got her fancy A Nín ná pósann Gracie Gelling leathair leofa Bíonn a shúil in airde srathas le cos an nochta Hi for the cailleach bána ní san ndon san handy Hi for the cool and done I'm sure she got her fancy Pósfaidh mise an gréasaí 's pósfaidh an gréasaí mise Dhéanfaidh sé mo bhróga 's beidh siad in ordú agam High for the cailleach bán a níos an damhsa an-handy High for the cúileann donn I'm sure she got her fancy A níon ná pós an táilliúr bíonn siad streachail body Bíonn sé amuigh san oíche ag ól i mbrat fir eile High for the cailleach bán a níos an damhsa an-handy Hi for the cúileann donn I'm sure she got her fancy Pósfaidh mise an táilliúr is pósfaidh an táilliúr mise Dhéanfaidh sé mo chlóca is beidh sé réidh san fhaisean Hi for the cailleach bán a níos an damhsa an-handy Hi for the cúileann donn I'm sure she got her fancy

gach tráthnóna. Ag carnadh mo chuid focal, ceann amháin ar mhullach a chéile, i m'am saor, ag deireadh lae. Liom féin. Ach tá tachráin agam féin le beathú is le ní is le cur a luí. Tá braillíní nite le filleadh. veisteanna stocaí leis. Iad siúd uilig le carnadh i mullach a chéile sa phrios. Tá dorn amháin sa doirteal, dorn eile ag stiúradh obair bhaile. Éadaí salaithe á gcur sa mheaisín, urláir á scuabadh go híon, lónta á réiteach don lá arna mhárach. Leaba. suan. Beirt a chromann chun saothair gach oíche, duine acu ina shuí ar a thóin i ndiaidh a shuipéar a ithe leis féin. B'in dán a scríobh mé roinnt blianta ó shin. Anois seo dán a scríobh mban a cailleadh cúpla bliain ó shin, go bhfóire Dia uirthi, Áine Ní Mhaoldomhnaigh O'Driscoll, agus ag an am gur cailleadh í bhí sí ag iarraidh cnuasach a chur le chéile de dhánta bunaithe ar na cuimhní teaghlaigh a bhí ag a máthair féin agus ag daoine eile sa teaghlach ó 1916. nuair a bhí siad ina gcónaí ar Shráid Parnell, díreach cúpla céad slat ó Oifig a' Phoist. So, seo ceann de na cuimhní sin. Amm, agus seo an lá gur ghéill Elizabeth O'Farrell agus Pádraig Mac Piarais d'Arm na Breataine. Idir dhá thine. Bhealtaine. Cáit. Ná bain leis a' gcuirtín sin, má fheictear an bogadh is lú, scaoilfidh sé, seachain! seachain! Fan siar, ara! Bháid, Táim a' fanacht siar, tá mé ar stól pianó ár máthar. Sh! Bí ciúin, Cáit. Ísligh do ghuth. Báid an gá cogarnach. Cá bhfuil ar báid. Sh! Cáit, tá an naoscaire ar an díon. Fan socair, is ciúin. Éist! Coiscéimeanna ar an staighre, Cháit. Tommy sa teach arís. Gabháil suas ag mo dhuine ar an díon. Ísligh do ghuth tá muid i gcontúirt. Féach a Bháid, thíos ar an tsráid, tá banaltra, tá caidhp bhán bainte dá ceann aici agus tá sé crochta ar bharr an bhata atá ina láimh. Cáit? Sin duine de na ceannairí lena taobh. a lámha ardaithe ag géilleadh, tá an donas déanta, tá deireadh leis an éirí amach a chroí. Áine Ní Mhaoldomhnaigh O'Driscoll a chum in 2015. Agus sibhse amuigh ansin, Lá Nollag na mBan seo, 2020.

Um, is dócha, tá an t-ádh dearg liomsa, go bhfuil fuílleach mnáibh iontacha, cumasacha, láidir, croíúil agamsa i mo shaol agus bíonn siad ann domsa i gcónaí, mar chairde, mar ionspioráid, mar chun tacaíocht a thabhairt dom agus táim an-bhuíoch go bhfuil na mnáibh san agamsa i mo shaol so táim chun an t-amhrán seo a chanadh dóibh san agus dos na mnáibh agus na cailíní eile timpeall na tíre agus timpeall an domhain agus tá súil agam go mbainfidh sibh taitneamh as an lá inniu agus go mbeirimid beo ar an am seo arís an bhliain seo chugainn le cúnamh Dé. So táim chun a trácht ar mnáibh cumasacha agus láidir is dócha, táim chun amhrán a chum bean go bhfuil an-chlú agus cáil uirthi ó cheantar Mhúscraí, 'sí sin Máire Bhuí Ní Laoire. file den chéad scoth agus tá an-chuid amhráintí iontacha scríte aici agus seo ceann acu agus tá sé deas éadrom agus an t-ainm atá air ná Maidin Mhoch ar Leabaidh Bhig so tá súil agam go mbainfidh sibh an-taitneamh as.

Beannachtaí Oíche Chinn an Dá Lá Dhéag ag chuile dhuine, nó Oíche Nollaig na mBan mar atáthar a thabhairt air anois le roinnt blianta agus tá súil agam go mbeidh chuile dhuine eidir mhrá agus fhir agus páistí agus gasúir is seandaoine agus chuile dhuine beo i mbarr a sláinte agus a maitheasa an t-am seo aríst agus go mbeirimid beo ar an am seo aríst. Dia dhíbh, a chairde, is mise Róisín Sheehy agus guím beannachtaí Nollaig na mBan oraibh go léir. Táim chun dhá dhán liom a léamh, Cromáin agus Líomóidí. Tá súil agam go mbainfidh sibh taitneamh as. Cromáin. Tá mná gorma ag siúl ar shráideanna na tíre. Thugadar leo an tSahára, an Mhuir Chairib, crainn phalma, cnó cócó, dathanna an Chongó. Leis an éadach mín fíneálta a bhíonn feistithe timpeall a gcromáin téagartha ón tslí a shiúlann siad, bhraithfeá go rabhadar chomh héadrom le druid.

Bhí oiread náire ar an gcléir go mb'éigean dóibh ár gcorp thruaillithe a choisreacadh os comhair na haltóra. Tá Anu, Ériú, Fódhla agus Banba ag caoineadh i ngach cuan is tobar fud faid na tíre. Ní chloiseann éinne iad. Leanaimid araon ag plámás lena chéile agus pictiúirí de mhnáibh den chine gheal atá chomh fearúil leis an ímpireacht ar páráid ar gach suíomh idirlín. Chím mná gorma seasta ar leic mo dhorais. A dhreifiúracha, nach bhfuil sé in am go bhféachaimís ar a chéile agus beatha a thabhairt d'Anú, Ériú, Fódhla agus Banba? Go gcaoinfimís an feall a deineadh orainn agus na focail goirt a shil ó mo mháthair chríonna nuair a bhuail sí mo chúl agus mé i mbláth na hóige. Caolaigh suas tú féin.

Guím beannachtaí na Féile oraibh agus ba mhaith liom cúpla dán a léamh as mo leabhar Tine Ghealáin. An chéad dán, damhsa. Tá Riverdance inniu ar an líne níocháin. Gach ball éadaí ag bogadaí go beo. Chonaic mé Flatley ag baint na bonnaí as. nuair a thosaigh siad de rince na scuaibe. Tá T-léine ag déanamh tangó le sciorta, ag lúbadh agus ag casadh i ngach treo. Ceiliúr na n-éan á dtionlacan le fonn agus an ghaoth mhór ag feadalaigh leo. Tá na brístí ag déanamh Ionsaí na hInse, agus braillíní ag déanamh Tonnaí Thoraí. Tá na stocaí ag déanamh rince céime chomh lúfar le Breandán de Gallaí. An dara dán, 'An tÉan Dara' i gcuimhne ar mo mháthair, Nan. Mheall tú an t-éan as dair chaoráin, Mhúnlaigh tú an t-adhmad cruaidh, á ghlanadh is á bhláthnú go dtáinig tú ar an smólach. Cheap tú spiorad an éin fhiáin san adhmad chianaosta. Chuala tú a ghlór, a cheol binn as na móinteáin. Thuig tusa agus an t-éan a chéile, agus sibh araon sáinnithe. Tusa gafa san aois leanbaí, an t-éan i ndoimhneacht an fhraochlaigh. Mairfidh spiorad an éin sa dair chaoráin mar a mhairfidh do spiorad i ngéaga do theaghlaigh. Go mbeirimid beo ar an am seo arís.

Níl againn le rá libh ach, Bliain nua faoi shéan agus faoi mhaise agaibh, i maith agus i sláinte. Agus le cúnamh Dé, tá súil agam nuair a chasfar ar a chéile arís sinn, go mbeidh muid níos gaire dhá chéile. Oíche mhaith agaibh.